o kɔnɔna de la an bɛ se ka fɔ nin waati in na vitor roque an bɛ se ka fɔ barisa n'ala ma basi kɛ san wɛrɛ a bɛ taa zuye barisa ekipuw fɛ nin waati in na atakan mun de don sɛ ani luis suarez u y'a yira k'a fɔ ko a n'a ka u ka balontan cogo bɔlen don epi tiri b'a sen kɔrɔ ko ko ninnu la barisa y'a yira k'a fɔ ko zori k'olu bɛ fɛnkɛ a nɔfɛ u ni barisa bɛnna fɔ la a tora u ka ko ofisali de ka kɔntara siɲɛ dɔrɔn o dɔrɔn de tora n'a mana bɔ yen a yɛrɛ b'a dɔn harry kane nin waati in na bayɛrini mɔgɔw wulilen b'a nɔfɛ bayɛrini ye ofiri yɛrɛ kɛ fɛn min ye président n'o ye daniel levy a y'a yira k'a fɔ ko barini ye ofiri mun kɛ k'o ka dɔgɔ k'o t'ale ka zori sɔrɔ mɛ i y'a yira k'a fɔ k'a fɔ ko fɛn mun ye harry kane ko ani barini mɔgɔ k'u bɛnna fɔ la k'u ye akɔri vɛribali b'u ni ɲɔgɔn cɛ ko zori y'a yira k'a fɔ ko barini ka d'a ye ko a b'a fɛ ka taa zuye barini na fɛn mun tora dɔrɔn o ye de barini ni totinamu u ka bɛn fɔ la walasa u ka se ka kɔntra u bɛ se ka siɲɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka zori san cogo min na n'o tɛ dɔrɔn de tora fɛn mun ye harry kane yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko barini ka d'a ye ani u ni zori bɛnna fɔ la mɛ a tora u ni totinamu de ka bɛn fɔ la n'o kɛra dɔrɔn u bɛ se ka kɔntra siɲɛ u ni ɲɔgɔn cɛ nin waati na n'o mana bɔ yen kylian mbappe yɛrɛ b'a dɔn cogo min na ko kylian mbappe y'a yira k'a fɔ ko real tagali ka d'a ye a y'a yira k'a fɔ ko a ka kɔntra kelen mun tora a ni pari ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye an ko a ma option ko a t'o option active donc o b'a yira k'a fɔ ko san wɛrɛ 2024 juin 2024 o bɛ mbappe kɛ joueur libre ye nin waati na paris dirigeant fana y'a yira ko mbappe ko a ka contrat prolongé walima k'u b'a feere nin waati na donc fɛn min ye real k'u ni paris bɛ ɲɔgɔn ɲɛ la et puis journal dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko mbappe nin waati na ko a bɛ so ɲini na real la donc sɛgɛsɛgɛli ninnu caman y'a yira k'a fɔ ko nimero 9 bɛ bilalen don ka mbappe kɔnɔ ka sabu kɛ u ye atakan dɔ ta ɲinan k'u ma sɔn ka nimoro nɛfu d'a ma ko nimoro nɛfu in bilalen don ka mbappe kɔnɔ o waati na a yɛrɛ b'a dɔn kylian mbappe cristiano ronaldo ka idole de don ko cristiano mɔgɔ ronaldo fana ale ye nimoro fɔlɔ min ta real la o kɛra nimoro nɛfu ye n'o mana bɔ yen karim benzema ani ronaldo brésilien ninnu bɛɛ ye nɛfu de ta donc ninnu ye zori zori minnu ne ko ka di kylian mbappe ye nin information ninnu de tun b'an bolo aw kana ɲinɛ k'aw abonner k'an ka video ninnu partager ka like merci beaucoup a tout le monde an k'an bɛn